ndị Igbo ekene m unu n'ụbọsị tata o nwelu ife pụlụ iche m ga-achọ ka onye Igbo ọbụna malụ ọkachasị ndị ndị Igbo ndị nọ ebe dị iche iche obodo dị iche iche ga na-abata ana Igbo maka e, mmemme krismas ya na afọ ọfụ a ga-abanye 2023 dịka anyị si wee malụ ụbọsị nwere ka o si wee dị ọkachasị um, ife dị na obodo anyị gbala gburugburu mana o nwe ka o si wee dị n'ana Igbo anyị wee na-ayọ n'ụdị pụlụ iche ka onye Igbo ọbụna ma ndị nọ anọ n'ana Igbo already ma ndị ka ya-abata abata ka onye ọbụna dị more security conscious ebe ọbụna ị nọ na eh, ka uche gị dị ya ọkụkọ na-akpa nni anya ufie akọna ya e, dịka anyị na-ekwuzi maka nke ahụ anyị welụ na-asị ka anyị chetalụ ndị be anyị e, ife a kịta anyị chọrọ igosi bụ CCTV nke ị nwere ike idobe na be gị na anyị na-ayọ n'ụdị pụlụ iche onye Igbo ọbụna ị na-abata na be gị once eh, onye Igbo ọbụna bụ di bu ụnọ ị na-abata na be gị ka ị nwee ife dị ona ị nwere ike idobe na entrance ebe e si abata n'ụnọ gị ya nwa bụ eh, cctv camera ihe nke a ji welu dị iche bụ na ọ ife ga-abụ before ị na-abata be gị i weli ya nene malụ ka ụbọsị si wee dị malụ ka ihu be gị si welu dị eh, malụ na ị nọlụgodo ebe ọbụna ị nọ whether na ị nọ ebe ị na-aṅụ mmanya ma ọ bụ ebe ị nọ occasion ị nọ nọ i welu foonu gị nene malụ ka um, be gị si wee dị so anyị wee na-ayọ ndị mmadụ ka eh, anyị kaba ahụ tinyegasịa ụmụ camera na um, ebe dị iche iche iji wee nye aka maka um, nchekwa n'oge dị ugbu a dịka ụbọsị si wee dị ife nke a ji wee maa mma n'ụdị pụlụ iche bụ na nke a bụ ife ọ ga-abụ nke ọ ga-abụ i tinye ị ga-eji foonu gị welụ na-amonitor ife na-eme na be gị maọbụ ebe ọbụna i tinyelu ya mgbe ọbụna mgbe i ji chọọ and o nwelụ ife a na-akpọ solar panel nke bụ na ị needighị ịchọba NEPA ma ọ generator ga-eme ya ka ọ na-alụ ọlụ no i tinyena ya ọ ga na-alụlụ onwe ya ọlụ eh, once anwụ na-acha ọ ga na-achaajị onwe ya ndị a lụlụ ya n'ụdị na batrị ya eh, batrị dị n'ime dị very strong so um, onye onye bataba ya either na igolie from ebe ị nọ ma ọkwanụ na igolie na mgbadata ma ọkwa na ịkpọrọ anyị n'ekwentị ka anyị mekeelu gị provision maka um, one ọbụla ị chọrọ anyị ga-enyekwu aka tinyelụ gị ebe ọbụla ị chọrọ ka um, etinyelụ gị ya mana ọ ife anyị na-ayọ onye igbo ọbụla ka anyị tinyegasị ya ma na street street e si aba be gị tinyegasịa ya ka ọ ya abụ ife na-eme a mala ife na-eme maka na um, n'ụbọchị si wee dị n'ala igbo n'oge dị ugbu a aghọtasịbela ife na-eme even anyị na-ayọkwa communities dị iche iche obodo dị iche iche ka um, a gbaba mbọ ebe ọbụla e nwere ife dịka checking point ọ bụrụ na checking point dị na be unu malụ na onu unu ga-esi ji iji esie n'ọnwụ ka enwegasịa ụmụ cctv camera within that checking point kama unu na ndị polisi kpaa ya one cctv a si wee dị mmadụ ịtọ maọbụ ịnọ nwere ike ị na-amonitọ ife na-emenụ so ọ bụrụkwuo na unu na commissioner of police kwuo ha nwee wepụta onye ga na-amonitọ unu nwa bụ ndị nwe obodo enwekwu onye ga na-amonitọkwa ife na-emenụ maka na mm, e, ka ụbọchị si aga amasịlọ ndị a na-aya so ife a bụkwa mm, ife ndị be anyị ya eneba anya ọfụma checking point ọbụla ka e nwee security camera ebe ahụ ka e wee malụ ife na-emenụ malụ ndị anyị na-aya malụ na ndị e dunyelu ọrụ nọ na checking point ọ na-emekwali ife a sị fa mebe ka ife ọzọ ka fa na-eme um, o nwekwuo ka ife dị aṅa si wee mee o nye aka a malụ ụdị ese a ga na-ajụ and ebe o si wee magbukwa onwe ya bụ na um, this security camera bụkwa ife ga-abụ ebe ọbụla ọ dị a na-ekwu okwu ebe ahụ ị ga na-anụ ọ ga-erekọdụ ife ekwuru ọ ga-erekọdụ ife melụnụ rekọdụ ife ekwuru ehe so ọ malụ mma na ụdị pụrụ iche ka um, anyị nebala ya anya ọfụma ebe i si ebe i si na-abata ọ bụrụ na ị fụ ya ebe ahụ golu ọ bụkwa na ị fụlọ ya ebe ahụ kpọọ anyị n'akara ekwentị nke ị ga-afụ na um, ilu onyonyo a ka anyị wetalu gị one ọbụla ị chọrọ anyị ga-ewetalu gị ya ka ana Igbo maara anyị mma ka oge Krismas a bụrụ ife ga-eweta mgbanwe pụrụ iche na ana Igbo ka anyị ghara iji mgbagbu wee ghara ọgụ ma ọ bụ gbabazie ọsọ na n'obodo anyị ndị ndị obodo ọzọ ndị mba akwaluzie ọnọdụ na be anyị ka ụbọchị magbuo onwe ya ekene m